Akupitilizabe kudya mototu Vitumbiko Mumba ku constituency yake kumenekotu ndiye kutitu ku Mzimba kuja iyayi akutitu mpaka nayeyetu wasandukatu chi bank tu chomapeleka ngongole kumeneko anthu ndikumapanga benefit kumenekoko ndithu miyoyo ndikumasintha akuti Mulefu! Eetu, akumaitchula choncho ngongoleyo, koma tifotokoze bwinobwino kunena kutitu anabweradi patsamba lake la mchezo Vitumbiko Mumba kudzalembapo zonena kuti Mumba Revolving Fund Mulefu impacting people's lives in Mzimba constituency. Akutitu eh, ngongole imeneyi imene akuitchula kuti no Mumba Revolving Fund imeneyitu ndi zonena kutitu iku, ikutani iku, ikusintha ndithu miyoyo ya anthu ndithu kumeneko ku Mzimba central constituency kumene anamuvotera iye kuti akhale ndekuti no MP of course anazapangano ndekuti tag uh, post ina yomwe no ikuchokera ndithu ku report kuchoka ku Zodiac online ya munkhani imeneyi zomwe zikuchitika ndi zonena kuti akutitu kumeneko ndekuti ndi kumamidzi amene amapezeka mdera la Inkosi Chindi ku Mzimbatu kumeneko ndipo akuti ukuku anakapezano mmodzi mwa anthu amene anakatenga nawo ngongole imene iyi ya Mulefu imeneyi kwa a Mumba uko, ndiyetu munthu ameneyu dzina lake ndi Charity Munyenyembe, mzimayi amene tikumuona pa screen pathupo. Ameneyu akutitu amachokera ku Euthini ndipo anapita kukatenga ngongole imeneyi ndipo atakatenga ngongoleyi ndiyeno anakwanisa kugulano ziweto makamaka ndekuti anagula mbuzi zimenezo kenako kunaliso ndi kuti kugula matumba a fetereza kuti mwina make akamakalima kumunda kuja akakolole zochuluka nde mwina muonaso zithunzi zina kunotino iyayi pakuoneka ngati kuti ama amapanga process chimanga amaliza kukolola nde kuti akolola zochuluka ndipotu amakamba kuti iyayi izi nde kuti sign yonotino tikutukuka apapa fanz yomweno ikukhala ngati ikupindulayo nde imeneyoyo ya a Munyenyembeyi nde kuti amakambaso zonena kutino Ngongole iyi ndi zoti inali yophweka kwambiri kuitenga chifukwa chonena kuti inalibe chikole china chilichonse kuti okay mukazabweza ukazakanika kuibweza ngongoleyi tizabwera tizalanda nyumba yanu ayiso inalibe zimenezizi zomwe zikutanthauza zonena kuti no anthu akangotenga basi mopandaso kuti iyayi muli nchikole kapena chani opanda zina zake zotsamwitsa kutchingatchinga kuti asatenge akangotenga nkupangira ma business ndipo iyi ndi njira imodzi yotani yokhala ngati no kuthandizira kuti ma business ang'onoang'ono aja ayambeno kumakwera, kumapitano patsogolo, osati zoti tizimva zoti business yagwa chifukwa choti no mpamba panalibe zinthu ngati zimenezozo eti. Nde kubwerano amene akumapanga facilitate zimenezi mudziwa Mumba sizoti akakhala pansi nkumati kuti ineyo ndi amene ndikulongosola zina zichonse iyayi, kuli akutitu credit consultant ameneyoyo wa ku Mulefu eh dzina lake ndi Geoffrey Kaonga amene amakamba zonena kuti ali anthu ochulukatu kumenekoko. kudera limenelo ndithu ndekuti akuti akuthamangira ngongole imeneyi kuli anthu kundetu kumenyanirana ifenso titenge titenge titenge titenge ndipo zomwe zikuchitika nzonena kutitu ngongole iyi ndekuti akayipanga ak- po- pomazapezeka atapotolera paja akumalandira akumapezeka kuti akukwanitsa kutolera ndalama yonse ndithu yomakwana 99 Mwina kungo ka 1% kokha ndikamene anthu akanika kubweza koma anthu ndekuti akupezeka kuti akubweza ndithu 99% opandanso kulimbana nawo ayi akamenyamenya ma business awo nthawi ikakwana yona kuti apanga kuti ma profit alipo ndekuti ndi ndalama yoti akhoza kupitiliza business yawo ija komanso akhoza kutengapo ya ngongole ija kukabweza akabweza ndithu opandanso kulimbana chani chilichonse chikungoyenda mwa smooth basitu ndekuti zitukuko kumakhala ngati zikuchitika makamaka mmiyoyo ya anthu eti kupanga develop ndithu ndipo amakamba zonotino ngongole iyi inapangidwa launched atana program imeneyi ya mulefu imeneyi ya mumba revolving fund anai anai anai anaibweretsano ndekutino mwezi wa july chaka chatha ndipo anapezeka zonena kutino ayamba ndi 500 million malawi kwacha Ndiye kuti ndi imene anali nayo ngati no kuthumba ndikuigawa imene ijayi anthu anazatenga ngongole koma panopa yapezeka kuti noti no tsopano yakula no tsopano ngongole ija yokafika ndiye kuti pa 800 million Malawi kwacha. We don't know ndalama zimenezi kodi zikuchokera kuti chifukwa anthuwa sakuonjezerapo interest ina iliyonse paibepo zoti kapena apamwamba mudzaikapo kapamwamba ayi nde yakwera bwanji ndalama imeneyi of course 500 million inachoka kutiso in the first place? Ndi ndalama zonakuti zikuchoka mu thumba la a Vitumbiko Mumba. Munazitenga kuti a Mumba ndalama? Ayi imeneyo ndiye kuti ino ndi private business sitingabwere ndi kumafunsa kuti munazitenga kuti ndalama? Hey munapanga bwanji? Hey akuluakulu tingonena chonchi. Munthuyo ali ndi ndalama. Ndalama zakezo sanazi sanaganize zonena kuti no azibise basi ku banki zizingokhala nkumafumbwa. a bank azizipangira ma business mwina enatu simumadziwa kuti ndalama zathu zija tikakasiya ku bank samatisungira maka amanena kuti atisungira koma ndi bodza amapezeka zoti ndalama zija amakazibwereketsa iwo aja ndikupangiranso ndekuti mapindu oopsa kwambiri asamaname zonena kuti amatisungira ya ifeyo ndoti timakapatsa mipa timapatsa mipamba yoti apangire ma business awo anthu amenewawa anyways ndaiphedula aberu kaya mupanga bwanji ndaiphedula koma chilungamo nchimenecho Anyways, ndiyetu mmalo moti ndalama zija zizifumbwa ku banki kapena a banki azikazipangira pa business, a Mumba azitenga ndikukazipereka kwa anthu kuti anthu azimvano kunotino ya I think tili ndi MP and MP wathuyi amatikonda anabweradi kuzatumikira. Nde kodi ndalamazo kaya a Mumba anazitenga kuti? Kaya zinayenda motani, kaya zinakhala motani. Kaya awonjezeranso ndalama zinazi, 300 million ina ayitenga kuti kuwonjezera pamwamba pa 500 million yo. I think I don't care. For now. Panopa, at least for now. I don't care. Chifukwa chani? Ndalamazo zikukapindulirana a Malawi. Titakhala kunoti tili ndi ma Robin Hood fans onoti amaba ndalama kaya mboma ndi koma ndikutenga ndalama zija osatinso kuzidya koma ndikukazi mwaza mwaza kwa anthu anthu ndikumapangira ma business ndikumatukuka dzana dzana anthu ku moyo wawo kumasintha ah nde we don't even need to arrest that sitikuyenanso timangenso mbava imeneyo chifukwa chani si mbava in the first place ndi munthu amene akungothandizira kutumiza ndalama zija kuti zikafikire anthu basi Iye akungogwira ntchito yotenga ndalamazo zikafikire anthu osati kuti atenge kapena azikundikire chani chani so we need anthu amene ali ndi ndalama osati anthu aziba ndalama eti sitikufuna zimenezo koma tikufuna anthu amene ali ndi ndalama zawo azibwera ndikumapangira zinthu zolongosoka zimene zingathe kuthandiza dziko lino la malawi zimene zingathe kutukula nzika za dziko lino Kuli anthutu okhupuka kunja kuno onena kuti no kuti mukaone ma inuyo mma bank account mwawo muzadabwa. Inu, muli ndi ndalama izizi koma zimangokhala, zimangokhala palibe chimene amapangila zimangokhala mma bank account. Enanso amafika point yomatenga ndalama zija ndikumakazikumbira kaya ndi maenje kaya mitsuko kaya kumakazikwirira kwina kwake. nkumakangokhala kumene kujako kuti muwafunse zonoti amwene ndalama izizi muzazidya moyo wanu wonsewu kuti zizafika pokutha? sadzakwanitsa olo moyo wawo wonse kuti amalize kudya ndalama zimenezo never koma ndalama zimenezo angozisunga kungozisunga why can't you use ndalama zimenezo chabwino ngati simukufuna zonena kuti no muwapatse anthu ngongole muwapange empower anthu ena ake kodi sizingatheke kuti no mukatsegule kaya ndizima business zina zake kaya ndizima company kaya mimwayi yonena kuti no mulembe anthu ntchito kumenekoko. Zimenezitu ndi zimene tikuziona. And takhala tikumuona Vitumbiko Mumba ameneyu akukamba nkhani zonena kuti no akuti people over politics eti. Tiyike anthu patsogolo ndale zibwere pambuyo. Zomwe ndi zinthu zabwino ma guys. Mumbatu ndi munthu onena kuti tikamakamba honestly ndi munthu oti Ama ama amayesesa ndithu amayesesa even nthawi imene anali nduna ija ma guys let's be honest munthu amatipula pa ground nde mmachita kuona zoti eh eh kodi kunduna uku kumayenera kuzichitika zotere ndi munthu wonena kuti akamakamba zoti people over politics ndi zimene tikuziona apapazi osamangozikamba pakamwa of course ngongoleyi nde inalonjezedwa nthawi imeneyo pa nthawi ya kampeni tisakanenso mopsatira iya eh koma kuona zonena kuti kampeni ija inatha koma program ikupitirirabe anthu anthu akukamba zonena kuti ayi tikupindula ndiye kuti ndi zinthu zabwino chifukwa anthu amayamba zinthu mu nthawi ya kampeni koma akangolowa m'boma amayiwala, zimafa, kudikiranso nthawi ya kampeni ina koma iyeyu ngakhale kampeni ija yadusa wavoteredwa koma akupitirizabe. Palibepo phindu limene iye angapindule chifukwa nthawi ya kampeni ija tikanamanena kuti awa ankafuna zonena kuti anthu awavotere. Mwaona? Koma panopa, anamvotera kale ka. Olo atanena kuti no sindikupasani ngongole, sizoti nde kuti iwe MP wake utha. Suutha ka. Kuti udzathe nde kuti ndi mu 2030. Mwaiona? Komano akutengabe ndalama zija ndikumathandiza anthu. Zomwe zikufunikira ndi zimenezi. So, ma guys amene muli ndi ndalama, kodi simungathe kutengerapo example yabwino ngati imeneyi? Mbava zinanso za Kongeresi zimene munaba ndalama, not only Kongeresi yokha, ngakhalenso ma guys a DPP mbava zina zomwe mukuba ndalama kumenekoko inu amene muli m'boma tiudziwa kuli mbava and timakamba motsindika osatinso momapsyatira. Mbava zina zomwe mukuba ndalama, ndalama zanuzo mumapangira chani mukaba? Nanga simukutibera nde kuti ndi za nanga tinganenenso bwanji sizili m'manja mwathu. Mukaba ndalamazo mukumapangira chani? Why can't you empower people? Kodi simungamapange ma project ngati amenewawo? Tinakambapo za achina Chisale aja eti? Am not trying to say Chisale ndi mbava, I don't have evidence eti? Koma ndikunena kuti no, nkhani ngati za achina Chisale aja, eh, disclaimer kaya, mukufuna tisapangidwe? Komano Chisale uja amatenga ndalama zake, kaya amapangidwa, amapanga ma business otani kaya situdziwa, komano amatenga ndalama zake nkukakumbira mijigo kukathandiza anthu. kudera lake, anthu akudera lake nkumasangalala. Kodi sitingakhale ndi anthu ngati amenewa ochuluka? Apa tikukamba za Mumba akuthandizanso kudera lakenso ndi anthu ndi ngongole anthu akusangalala kumene koko nkumabwera ndi maumboni. Kodi sitingakhale ndi anthu ngati amenewa ochulukirachulukirabe? zingathandizetu kuti dzikoli mwina mwake lipite patsogolo ena akhale ngati mavuto awo apepukidweko chifukwatu anthu ena kuthekera ali nako koma nkhani ndiyonena kuti chani ndalama poyambira mipambwa mipamba ndi imene ikusowekera ndithu akuti.